moni ndine jaki tiyeni ticheze hey. Eh, akuti ku mangochi apolisi pa namwera health center amanga a eric kasawala chifukwa choti akwaganizira kuti amafuna kupha nzawo a long term friend nzawo a nthawi yayitali ndipo munthu oti amagwira naye ntchito pa namwera health center onse amagwira ngati ma ground labor dati chomwe chinachitika ndichi detilo ndiyang'ana ndiyika ndilemba akuti a eric namwera anatulukira ku nyumba kwa adzimbiri adzimbiriwo anali atakhala ndi mwana wawo akucheza kunalinso wantchito komweko a eric aja anabwera ndi juice enjoy Oy, akuti nkuyamba kuwauza adzimbiri aja kuti chani imwani enjoy ali kuwauza kwake kochita kukakamiza tamwani tamwani eh? awa adzimbiri aja kutenga ndi chani enjoy uja nkutani ndikumwa amwa enjoy uja akuti kudzayang'ana momwe akumwa enjoymo akuona tizinthu ti paudala ta black nkuyamba kudabwa kuti ah ndi chani mosakhalitsa mmimba mwangamu mmimba mwa ine kuyamba kusanza pamene paja adzimbiri kusanza akasawala kuona kunena kuti zomwe ndimafuna zalephereka kutenga chitenje basi kumupiringiza munthu pakhosi kuyamba kufuna kutani kufuna kumpanga strangle ali amkhike pakhosi amuphe munthu uja pamene amadzazindikira kuti "Ih, munthu akutereku akufuna kundipha kwandithu komano mwayiwo nawo adzimbiri aja ngadzitho adzimphamvu adzimbiritu imani pamene paja kujiya ndeu kumenyana nawo a eric aja kudzawazindikira kuti hi munthu uyutu ndi wadzimphamvu ngwadzinyonga mayiyu taganizani munthu wamwa poizoni akusanza akufuna mukhika pakhosi komabe kukhalabe ndi zimphamvu ndikuyima pamene paja ndikuwatani ndikuwatibula a eric kasawala aja akasawala ndikuthawa akasawala kusaonera mafilimu akanaonera mafilimu akanadziwa mawu a bruce lee adanena bruce lee kunena kuti never underestimate your opponent ali koma pothawa anatenga selula foni ya ndani ya adzimbiri aja nkuthawa nayo limodzi adzimbiri kuyamba kufuwula Komanso ndaiwala pamodzi kunena kuti asanawapatse adzimbiri juice uja a Eric kasawala anamtuma wantchito uja kuti apite ku grocery akagulire zina zake I think samafuna munthu oti awasokoneze pa zomwe amafuna kupanga basi tuku adzimbiri fuulani kuno kuno kuno kuno anthu basi mmene amathamanga kubwera akasawala atathawa Komano nkhani itapita ku polisi, awagwira akasawalawo ndi atiwo ndi amenewo a eric kasawala afuna kupha nzawo oti akuti a long term friend komanso munthu oti akugwira naye ntchito koma sananene chifukwa chomwe afuna kuwaphera iye. Penanso zikhoza kutheka kuti olo adzimbiriwonso sakudziwa kuti mnzangayo afuna kundipheranji chifukwa akanakhala kuti akumukayikira kuti afuna kuwapha kapena amawada sakanawabweretsa pakhomo kufika polandira juwisi eh komanso mmene zinthu zaduliramu munthu akubwerere pakhomo azizakukakamiza kuti imwa juice ndagulayo oza imwa imwa juice yeko juice enjoy eh, eh. nde sitikuziwa kuti afuniranji kupha nzake koma bwino wake wapulumuka ali bwino ineyo ndingochita suspect kunena kuti ndinkhani zanu ali ndi nsanje ali naye nsanje si adati amagwira ntchito limodzi mwina akuchita nsanje mwina winayu uyuyu Dzimbiriyu mwina amagwira bwino ntchito mwina amangokondedwa pa ntchitopo mwina anthu amangomuda munthu suziona kuti mzako akukuzondera chani koma zifukwa zina zimatha kukhala zoterozo zimenezo umaona kuti "Eh, uyutu mwina atampanga promote apa uyutu mwina atidzitere aliyense amakonda ameneyu kumaona ngati ndikamuthothola ameneyuyu basi ndekuti zinditani ine nde zindiyendere anthutu ndiwoopsatu zimenezi izi zoti ayi akutero mutemo fred taonani eh? tingoyamika kunena kuti a Dzimbiri ali bwino nde nkhani ina uh, this is just a comment eti eh, zomwe za azimayi right kuli Mayi Mbambande amene akugwira ntchito ya pamwamba kwambiri akupanga zinthu ino zozizwa zinthu zodalitsidwa zinthu zodalitsika ntchito zopulumutsa miyoyo zothandiza miyoyo ya anthu akumanga elderly home ya anthu achikulire kuti azikhalako ntchito yabwino kwambiri koma akudalira ma donations ochoka kwa anthu eti so ntchito ngati imeneyoyo singathe msanga opanda anthu akufuna kwabwino kuikapo chani kuikapo ndalama zawo nde awo akhala akumanena kuti "Ah, ah, ah, akufuna kwabwino atithandize zili stage yakuti zili stage yakuti nde zili choncho ija andani a Triphornia Mpinganjira a doctor ndi a doctor anatani anaperekapo donation yawo ananena kuti kwatsala 800000 yomwe amafuna eti anayika pa page pake Mayi Mbambande nde a Mpinganjira anamutumizira anonymous ndalama 2.5 million which is ya, yambiri kuposa yomwe amataniyo amafunayo mwina ndikuona kuti cholinga chake chinali choti amalizitse chilichonse chopanda chani chopanda mpungwepungwe wina uliwonse nde atatumiza anadabwa kuti sanalandire acknowledgement kunena kuti a zikomo kwambiri talandira olo kuti talandira olo kungoposita pa page pakepo Mayi Mbambande kunena kuti zikomo kwambiri anonymous ndalandira 2.5 koma instead panapeza kuti pabwera message yonena kuti talandira 400000 kuchoka kwa ndani ndani tikuperewera 400000 ina mwayiona imeneja awo anali atakhala chete nthawi yonseyi a Mpinganjira komano patabwera message yonena kuti post yonena kuti tikuperewera 400000 pamene munthu watumiza 2.5 million mpamene anazadabwa nkulemba kuti "Ah, kodi inu ineyo ndatumiza ndalama izi kodi munalandira kapena ayi can you let me know kuti munalandira kapena ayi kenako nkumazamva zoti ndalama zija zinatani zinalandiridwa ndipo zagwiritsidwa ntchito nde anthu akulemba ma- maganizo awo osiyanasiyana ena akunena kuti iyayi chifukwa chani mukufunsa musafunse iyayi ana- azimayi onsewa akupanga zabwino ndipo zapamwamba koma Zikanakhala bwino akanatumiza message kumbali kufunsa kuti kodi ndalama yomwe ndinatumiza mwalandira? Osati kubwera pa social media nkudzalemba chifukwa zakhala ngati kuti kufuna kumuyalutsa Mayi Mbambandeyo pamene at the same time Mayi Mbambandeyo anali pakati pa maliro. Nde apopo for next time eti kuti olandira ndalamawo kupeza mpata kuchita acknowledge kuti talandira ndalama from anom- anonymous komanso otumizawo poti atumiza anonymously akanapita kumbali ma phone number kaya message pa page just to ask kunena kuti kodi mwalandira chopereka ndinapereka chija that's just for future koma azimayi onsewa akupanga zinthu zapamwamba zikomo kwambiri

kupanga matsenga otemberera ngati akudana ndi wina wake amutemberere zopanga chonchozo ukafuna mwayi zopanga chonchozo ndizikhulupiriro cha chikhalidwe chawo ndithu anthu amalipira ndalama zambiri kupanga zinthu zimenezozo kumene anthu amakhala ama, kunali community ya ma vietnamese ngati mayiko ambiri amakhala ma community osiyanasiyana ne vi- mu vietnamese community mo munalinso anthu amene amapanga chani zauma zamatsengazo u fortune teller psychic mamedium zoterozo nde anthu otero anali ochita bwino kwambiri fa anthu ambiri amapita kukafuna zithandizo nde kunali mzimayi dzina lake ha smith amakhala ndi mwana wake anita smith hayo anali mzimayi wodalirika amamudalira amati zochita zake zimagwira matsenga ake amagwira ukafuna kutemberera munthu upita kwa ha smith ulipira 6000 dollars antemberera munthu uja ukafuna bizinesi iyende upita ukalipira anthu amalipira ma 15000 ma 20000 kukapanga zinthu zosiyanasiyana akafuna aone kuti kodi mawa kudzadza zotani amapita kwa ndani kwa ha smith amauza zonse zamapangira amaombeza kaya maula kaya nchani ndipo anali nzimayi olemera anali otchena ochita bwino amayendera magalimoto apamwamba mnyumba mwake amasunga kashi pena amatha kukhala ndi 300000 dollars kashi mnyumba chifukwa choti anthu amapitako kwambiri amathandiza anthu ndiye kumana ndi mzimayi uyu tanya nelson tanya nelson anapita kukafuna chithandizo kwa ha smith kuti amuthandize kuunikira bizinesi yake tanya anali ndi bizinesi anali ndi shopu yogulitsa zinthu za chizimayi za mkati zovala za mkati za azimayi mapanti mabra koma za chizimayi zokhazokha zomwe amagulitsa bizinesi yake simayenda bwino kwenikweni nde amafuna kuti amuthandize kuti kodi bizinesi iyenda bwanji nde amamutani amamulangiza amatani kuti ndi mmene ndikuonera utere utani amamtsatira basi kuma ma- miyezi dzaka kumakhalira kupita kwa ndani kwa ha kenako a- ulendo wina atapita kwa ha uja anakafunsako za chikondi kuti kodi za chikondi tanya anali ndi banja lake ndi mamuna wake amakhala ndi mamuna wake ndi ana ake atatu koma an, sanali wokondwa kwenikweni samakonda mwamuna wake kwenikweni ndi amafuna kuona kuti kodi mathero anga ndi awa kapena pali zinazo ndi ha uja anangomuuza kuti "Ii, ukuoneka kuti pali chikondi ndithu pena pake eti ndiye uja atamva chonchi choti pali chikondi pena pake mm. anafuna kutani kufufuza bwinobwino anapezeka kuti kunabwera kuzacheza mphwawo wa amuna ache mnyamata ka mnyamata anali wang'ono mnyamatayo compared to age ya iyeyo iye uja kuona mnyamata uja atacheza siku limenelo zinachita upepa anadabwa kuti "Ah, ah, kuti mwina chikondi chija chili patipo chili pamenepa kuyamba kumusilira mphwawo wa amuna ache uja kenako kuyamba kumpanga seduce mwana uja mpaka na anati anayamba naye chibwezi anali wang'ono amuna ache samaziwa anawuza ha smith aja ii ndachipezatu chikondi mumanena chija mphwawo wa amuna anga ndi amene akundipasa ine chimwemwe Ii, a ha aja ali ndekuti ndi momwemo ngati ali amene akupasa chani chimwemwe basi anthu aja kumakhala koma business ibe simatani simayenda nde anapezeka kuti anachita file for bankruptcy kuti business yasokonekera nde anapitanso kwa ha uja ndalama iliyonse akapeza amathamanga kupita kwa ha kuti kodi ha nditani business ija yasokonekera nde ha anamuuza kunena kuti "Ah, business yako dera linolo ndiyosagwira koma kuti business yako igwire ukuyenera kusamukira chani mzinda uwu kuti achite kusamuka completely kuchoka kumene anali kupita mzinda wina nde amuna ake ananena kuti "Ah, sono ine ndichoka bwanji ndili pa ntchito ndi abambo aja amuna aja anatsala iyeyo anatenga ana atatu aja kusamuka kupita mzinda wina district ina hours away kukakhala kumene kujako nde vuto lomwe analipeza ku mzinda umene anasamukirawo ndi kunena kuti samapeza shop shop yomwe inapezeka yoti atsegule inali pambali pa chalichi ndi anapeza kuti watani wachita rent shop imeneyoyo nkutsegula koma sizimagwira nanga si ali pa tchalichi shopu yomwe akugulitsa akugulitsa za mkati mwa azimayi zinthu zake zomwe amagulitsa sizimagwirizana ndi kukhala ndi tchalichi ndi anthu amakanika kulowa mu shopu muja kuti i ndeti zikalowa pambali pa tchalichi ndi samapeza makasitomala ambiri sizimayenda komanso atasamuka chonchija mnyamata uja iye uja amafuna kuti mnyamata uja abwere asamuke a- adane ndi achimwene ake aja ayambe kukhala ndi mwana uja ana atakulirako tsopano he was an adult anena kuti chani ayambe ku- akwatirane ndi iye mnyamata uja anati hey sindingapange zimenezo ndimalakwitsa nthawi yonse imene wapanga chibwezi ndi ndani ndi mkazi wa mchimwene wanga nde iyeyo anapeza kuti wapeza chibwezi chake mnyamata uja nde iye anatani anakwiya kuti masewera atani atha nde kulimbana ndi chibwezi chija kulimbana ndi chibwezi chija kumakhala kukagenda nyumba yakwa chibweziko kuti ngati si munthu wamkulu anapezeka kuti mnyamata uja anaona kuti "Ih, amayi awa asanditopese anangomukwatira mtsikana uja chonsecho a Tanya aja amakhalira kupita kwa Ha Smith kuja kukatenga mankhwala kumutemberera mtsikanayo nde kufuna kumulodza china chilichonse kuyika makesi kutani kupanga mankhwala onena kuti mwamuna uja amkonde iye antaye mtsikana uja koma sizinatani zonsezo zimatheka mpakana mnyamata uja mpamene amantani amankwatirano mtsikana uja nde anakwiya kwambiri kuti "Ah, ine ndalama zonse ndikulipirazi mankhwala onse ndikupanga matemberero onse ndaponyawa chifukwa chani munthu akunkondabe mtsikanayo mpaka nakumukwatira nde anayamba kumakwiya komanso bizinesi anaona kuti "Ah, munthu ndasamuka kuchokera kutalitali uko ndikuzakhala kunoko chifukwa chonena kuti Ha Smith wandiuza kuti ndizakhale kunoko bizinesi iyenda koma bizinesi sikuyenda makasitomala sakutani sakubwera nde anayamba kupsa mtimanso kwambiri nde anapitanso ndi amakhalira kumuyimbira foni Ha Smith uja ndipase matemberero ndifuna kutemberera uyu ndikufuna kutani ndikufuna kunena kuti uyu andikonde ndikufuna business itani mpakana Ha Smith uja anatopa nazo kuti ishi ndi munthu uyu eti nde Ha Smith ulendo wina munthu uja atapempha ma Tanya uja atapempha ma, ma, matemberero ndi matsenga kuti apange anamuyankha kuti i i think izi zandikanika sindikwanitsa sizitheka ayi I think mungozivomereza kunena kuti zinthu sizitheka. Ineyo sine mulengi onena kuti ndimapanga chilichonse nkutheka chimene mukutani mukufuna. Ndeno ndikuwuzani mwamvemvemve kuti izizi zanditani zandikanika. Ii, nde mayi anakwiya uyu kuti zaka zonsezi ndalipira ndalama zambirimbiri bizinesi kufa kusamuka bizinesiso inaso yafa nyamata uja wakwatira munthu wina sakundifunanso nde anapsa mtima nde anapita pa kalenda yake anapachika mnyumba Tanya uja nkulembapo pa date pa 21 analembapo kuti dangerous sin anangoyika pa date kenako anabuka appointment kumwimbiranso Ha uja kubuka appointment pa 21 kuti Ha ndikufuna kuti tikumane pamaso mpamaso ulendo uno tisayankhulaninso pa foni nanga si anali kutali mzinda wina ita ndibwera ndege ndibwera tizakumane ticheze komanso iyi mundilosereko pang'ono ndione kuti mundiombeze tione kuti kuli chani kunjako Ha uja angakhale adatopa nazo tsiku limenelo anaona kuti ah, okay ndingomuvomera munthuyo abwera azabwera ndi ine Ha uja nkuika appointment muchani mu diary mwake kuti appointment tsiku lakuti ndikukumana ndi Tanya Nelson pa tsiku limenelo Tanya Nelson anabwera ndi abambo ena aja amene amadziwa eti amacheza nawo koma abambo amamumvera china chilichonse akamuuza kuti panga chakuti amapanga chifukwa chinoti amamuopseza bamboyo anali okwatira tanyayo amadziwa akazi awo abambowo komanso tanyayo amadziwa chinsisi kuti abambowa mwachinsisi ndi agay koma amabisa amanamiza akazi awo nde anawauza zonena kuti mukazangopanda kupanga zomwe ine ndikukuuzani nzawauza akazi anuwo kuti nditani ndinu gay komanso ukandithandiza zimene ndikufuna kuti undithandize panopa ndizikupezera zibwezi azibambo oti uziyenda nawo uja nde anatani anavomera nde anamuuza kuti ulendo uno tikuchokako tikupita mzinda wakuti ndilipira chilichonse atanya aja analipira chilichonse kumtenga mzibambo uja ulendo naye kumene kuja kupita kunyumba kwa Ha uja koma atanya akupita anayimbaso foni kumuuza Ha uja kuti "Ah, uchite make sure kuti mwana wako akhale konko kuti na anita ndikufuna ndimpase moni patenga nthawi nsanamuone anthu aja anapitadi kucheza kumene kuja a Anita ajadi kufika basitu kenako atanya kuthamanga kupita kukhitchini kutenga mipeni iwiri wina nkumpasa ndani kumpasa mzibambo uja ali tiye tiabaye mipeni mzibambo uja e tiye tiye tiaphe kuyamba kuwabaya anthu aja mipeni kuyesera kuti athawe kuwagwira nawabaya baya baya ha, ha smith ndi mwana wake anita smith anabayidwa bayidwa kenako atabaya baya ananyamuka kutuluka kupita kushopu kushopu kuja anakagula penti wa white kubwerera kuzathirathira penti anthu atabaya o- o- obayidwa aja akuti pentiyo ku vietnam kwawo chifukwa palibe amene amapakira ntchipenti akuti munthu ukafa amapaka penti kunena kuti kumene apitako akaf- akamwalira muja komwe apitako akafunika kuti akadutse pa gate inayake ndiye ngati sanakupake penti wa white sutadutsa yayi umatsakamira nde akuti ndi rite of passage nde anawapakapaka penti Nkuwa- nkuba anabera ma credit card ndalama nkutsukatsukaso zinthu kusamba m'manja koma mmene amatsuka zinthuzo amayendayenda kumapondaso chani kumaponda magazi nde anayika ma footprints m'nyumba ma- mapazi awo atadindadinda amagazi

nde anayimba foni polisi kuti "Ah, munthu amakhala kunyumba nthawi zonse koma pakhomo pake ndasiyako zinthu chadzana sanazitengepo kakachiteni cheki apolisi mmene amapita nkukapeza kuti zinthu zatani zavuta anthu aphedwa komanso katundu watani wabedwa nde atayang'ana mu kalere mu, che- mu diary ya ha smith zinali zophweka chifukwa chonena kuti anapeza kuti munali appointment yoti amakumana ndi tanya nelson nde anadziwa kuti oho tikuyenera kusaka munthu dzinake Tanya Nelson. Nde sizinavuteso kumpeza chifukwa choti nanga si anaba ma credit card, ma card, ma bank card a a Ha Smith anali akuchita spend ndiye zimaonetsa zimaonetsa ati komwe ali banki imatha kucheka kuti ah, munthu malo akuti wakuti wa- wa- wagula zakuti malo akuti wakuti wachita zakuti nde atachita check anaona kuti ah, ma- ali- ali pa malo akuti akuti ali ku hotelo wapita ku hotelo walipira ku hotelo pompano pompano apolisi anakamugwira ku hotelo kuja akudyerera ndalama za ndani za Ha Smith Nde pa milandu milandu yake sinavute chifukwa nzibambo uja anatuluka poyera kunena kuti zonse ndizoona tinapitadi kuulula chilichonse mmene chinayendera a Tanya aja kumakana kunena kuti sine kunalibeko sinapheko munthu koma phazi anasiya chidindo anadinda phazi ya magazi anamucheka phazi lake inali footprint yake nde nzibambo uja anamuchita sentence to 27 years to life in prison koma Ha Smith Ayi, koma Tanya Nelson analandira chilango cha mtundu wina Chila- chifukwa chomwe anamulangira choncho chonena kuti anayipeza kalendala ija ndi date lomwe anayika kunena kuti analembapo kuti dangerous sin lija kunena kuti munthu anachita kupanga pulani pa nthawi ya patali kunena kuti ndikukapha munthu nkuchita kuyika date nkubuka appointment nkupita nde tchimo limenelo analitchula kuti lying in wait ngati kuti kumudikirira munthu kuti umpange chifwamba kutero anali ndi nthawi yambiri yoti akanatha kusintha maganizo koma sanasinthe maganizo anapitirira mpakanadi anakampanga nzake chifwamba nkumupha ndiye chifukwa cha seriousness ya kuipa mtima kwake ndi determination yoti ndimuphe basi anachitidwa sentence to death moti panopo alipo a- a- akadali ku ku prison akudikirira siku lomwe azawatani siku lomwe azawaphe nde imeneyo ndi nkhani ya Tanya Nelson vuto lakufuna kudziwa za mawa chilengedwe ambuye anachita dala kunena kuti mawa tisalidziwe amadziwa za mawa ndi amene amatisamalira osati kuti basi anthu kumakhalira kuti ndiombeze ndidziwe ndidziwe mapeto ake ukamva china chake choyipa uzilimbana nkuti ufune kuchisintha kuti ndichisinthe bwanji nde mmalo moti uzikhala mu moment inoyo uzisangalala moyo wako umene ulili panopo uzikhalira kudandaula zonena kuti akuti kuzachitika zakuti akuti kuzatere nde zina izi tatiye tizikhala nkumamwa Enjoy Enjoy yako tindira napo pa udalali koma zikomo kwambiri komanso munthu amene amadaliridwa kuti amadziwa za mawa nkumauza anthu sanadziwe mawa lake mpakana anaphedwa osaona kuti munthu amene akumubweretsa mnyumbayo ndi amene azamuphe